Beni benius a s'umbra de su nuraxi, stagioni de s'ierru.

Fillu miu. Saludi Gianluca, beni beniu in custu mundu, cun meda disìgiu t'apu aspetau, e immoi chi ses pròpiu arribau, ti castiu spantau, fillu giocundu. Su tempus non passat prus, dis, mesis mi pariant annus, sempri prus longus e mannus, 'onnia tanti m'invocau a Gesus, Cumenti t'apu biu in su spidali mi funt benius pentzamentus, imprillutziu po pagu momentus e prexau mi seu intendiu mali. Arratza de schertzu s'emotzioni, non biria s'ora de ti toccai e ti pigai in bratzus po ti basai in custu momentu de passioni. A tesu si biriat s'inesperientzia, ma su frori divinu de custu pipiu feti a pentzai ca ses fillu miu binciat agitatzioni e passientzia. In buca portàst unu dirixeddu, chi suiast cun amori e incantu, e nosu, castiendu ti cun ispantu, pariast pròpiu un angiuleddu. A su costau de mamma tua de oru, bellu, scrabillonau e gioiosu fillu, assimbillàst unu frori, unu lillu ingiriau, un immensu tesoru. Fintzas sa domu a festa s'est bistia, de candu ses beniu tui Gianluca, stimau coment'unu granduca e onnia die nc'est sempri alligria. Ma sa stima prus manna, ocannu dda tenit custa mamma bella, po t'ai fatu nasci lucenti istella, dos mesis a pustis de cabudannu. Spereus de gosai impari tant'annus, cun sa familia, in saludi, armunia, meda paxi, serenidadi e simpatia, fintzas a diventai ominis mannus.
Ita bella poesia chi as iscritu po fillu tuu, ma, castia, non potzu mancu essi gelosa poita Gianluca, fradi miu, est nasciu prima de mei e deu ddu sciu ca tui nd'as iscritu de bellas poesias po mei puu. Però contasì ita si provat a diventai babbu po sa prim'ota? E a diventai babbu est u prexu tropu mannu, de candu aspetaus de is primus mesis fintzas a candu nascit su fillu est u'atesa chi non finit prus, E quindi in su momentu in cui nascit specialmente su primu fillu est una cuntentesa po su babbu, po sa mama e po totu sa familia. Est una bella arroda de sa vida chi sighit. E custa poesia dd'as iscrita candu Gianluca est nàsciu e teniat totu sa vida innantis, ma candu unu fillu crescit segundu tui, cumenti at a depi essi unu babbu po su fillu? E su babbu po su fillu depit essi sempri su puntu 'e riferimentu, sa guida po ogna fillu, poita ogna babbu depit allevai sa familia, quindi donai cunsillus, ddus ponni in sa strada bona de candu funt piticus fintzas a candu crescint, no s'arrendi mai fintzas a candu s'at a morri su babbu, su compitu de su babbu est sempri cussu, de tirai innanti sa familia, de cunsillai is fillus e a ddus ponni in sa strada bona.
Biu ca as iscritu u bellu libru chi si nat Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, publicau de Sandi Editore in su duemiladiciannoi, Legisi cancu bellu diciu chi cratzit bei cun custa poesia.
Beh, u diciu chi podit cratzai bei cun custa poesia Iat a podi essi. Deus mi dh'at donau e guai a chi dhu tocat. E bè, po su babbu e sa mamma, su fillu est sa cosa prus pretziosa chi ci siat e duncas no fait a si dhus tocai, berus? Eh, custa est ua cosa tropu importanti po u babbu e po ua mamma, poita ca candu nascit u fillu est u donu de sa natura, est ua gratzia de Deus e quindi guai a chi tocat u fillu. ma poit essi chi potzat acratzai fintzas po atras cosas importantis de sa vida, cumente poit essi sa salludi o atras cosas materialis, una cosa chi, cumente nai, chi beit de unu essere sopranaturali cumente Deus, e quindi nisciunu si depit permiti de intrai in mesu de is cosas fra babbu e fillu o fra persoa e salludi. E tra babbu e fillu ita rapportu c'est, ita faint is fillus? Ddus assimbillant a su babbu e sa mama? Non sempri ddus assimbillant, ma meda bortas eia, poita ca c'est u proverbu chi nat, Truncu de figu e àstula 'e figu. In efeti, meda 'ottas is fillus ndi pigant is trassas de su babbu e sa mama, berus? E custu diciu no est feti apuntu po truncu 'e figu e àstula 'e figu riferiu a sa mata de sa figu, est po fai cumprendi ca, U fillu poit assimbillai a su babbu o a sa mamma chi est filla o fillu, in su modu de bistii, in su modu de caminai, in su modu de chistionai, in su modu de arrexonai, in su modu de traballai. Eccu poita ca c'est custu modu de assimbillai is fillus a su babbu e a sa mamma. Est propriu berus. E segundu tui, po is fillus est sa propriu cosa po esempiu a tenni u babbu e ua mamma giovanus o antzianus? U proverbiu nat, Fillu de bècius, tzeracu de atrus. Est una cosa foti a nai adiritura tzeracu de is atrus. E cumenti mai si narat diaici? Est cumenti chi su fillu fessit abandonau? Est unu modu de nai tzeracu de atrus, poita ca unu fillu chi tenit babu e mama bècius, poita ca mancai morrint prima, tenint prus pagu tempus de podi imparai su fillu una bella guida, unu mestieri, e quindi custu essendi diversu de is atrus fillus normalis chi tenint babbus e mamas prus giovunus, est custretu a si agatai unu trabballu de tzeracu mancai in d'una familia de pastoris o de messajus po podi tirai innantis e po podi bivi sa vida sua. In dònnia modu, a nosu si praxit a chistionai de totu is fillus e de totu is babbus e is mamas, siant giòvunus, antzianus, bous o mallus, e duncas a Deus ti torru gràtzias po custu bellu dicius, po sa poesia A su che fillu tu e a osatrus chi si seis ascutendi, si dou apuntamentu a sa pròssima poesia. Gràtzias a totus e arregodai-si sempri ca is fillus est sa cosa prus bella de sa vida. A s'intendi a lestru cun saludi. Deus bollat.